pamene tikuyandikira chisankho tiziuzana zoona okwiya azikwiya koma chilungamo chinenedwe tonse alliance inali scam zipani 9 zinagwirizana ndikupanga malonjezo abodza lero dziko lawonongeka mcp utm pp hrdc akuti kamuzu chiwambo they are responsible for the mess we are living now idi amin anali munthu woyipa adolf hitler anapha ayuda 6 million kumalawi kuno timakamba nkhani ya kamuzu banda amaponyera anthu kung'ona history is the best teacher tonse alliance inali scam analonjeza zinthu zambiri ndi kuwatsimikizira amalawi kuti tikwanitsa zimenezi within 100 days within a year koma pofika tsiku la lero sizinatheke
iwo aja amene amanena kuti feteleza adzapanga 4000 koma pamene panopa feteleza amene anena kuti anthu ala- ala- akulani ala agule agula mokweza mtengo anthu akuvutika kupita kumene kuja kumabwerera nkhalamba kumabwerera anati anthu adziwa amabwerera kokagula feteleza otsika mtengoyo ndiye nkuona kuti palibe chimene chithandizo chimene chachitika anthu ambiri sadathire feteleza chifukwa chachani chabodza limene ankanama chimanga chimene ankalonjeza kuti ife tidzadya katatu

njala kula nayo tikungwa na njala kusowa chakudya

Eh? Kuna chimanga Kali chimanga. ID tidalandira koma feteleza sitidagule mpaka pano tikapita kukagula akuti 15000 yachepa koma Chimene munalandira chimene munalandira ID adatipatsa koma kuti tipite kukagula feteleza 15000 akuti ayi koma 50000 thumba limodzi mavenda ndi amene agule ife akutibweza anthu amudzi ndiye icho nchosanama ngakhale wana sukulu aleka chifukwa akugona nayo pakhomo
tikalowa m'baibulo pa genesis 14 verse 3 akukamba za nyanja ya mchere davide atayambana ndi sauli anathawira kuzambwe kwa nyanjayi akatswiri amatiuza kuti mizinda ya sodomu ndi gomora inakwiririka mu nyanja imeneyi maosheni akuluakulu amakhala ndi madzi amchere less than 4% koma nyanja imeneyi 25% palibe chamoyo chingapulumuke malo amenewa that is why imatchedwa dead sea mbuyomu aneneri a mulungu ezekieli ndi zakariya analosera kuti tsiku lina dead sea idzakhala ndi moyo madzi a freshi achule ngakhale nsomba koma ndikunena pano nyanjayi yamba kuphwera achimwendo achimwendo banda musatipute mukumanamiza anthu kuti mwamanga ma bridge 8 kuno kumakanjira be careful sikufuna zoti tiyambane nanu inu muzilongosoza kwanu kulilongweko musamatinamize ife musatenge ngati anthu opusa kudowa ndinu akudowa muzikalongosoza kudowa uko kumene mukumapasa anthu chimanga chowolako ife kuno tikufuna ndalama zimene anakatenga makakasa Lazarus chakwera tizione ziyambe kumangidwa msewu wakuno kumakanjira anthu asamavutike tisatengedwe ngati akapolo
mavuto onsewa anayamba ma british atachita colonize palestina anatsegula migodi mu nyanja imeneyi amachotsa potashi bromine sodium chloride magnesium komanso bitumen potashi amapangira fetereza bromine mankhwala ophera zirombo sodium chloride ndi mchere umene timagwiritsa ntchito bitumen zimafunikira kwa anzathu okonza nyumba ndi misewu atabwera ma Israeli 1948 maiko amalimbirana malo mwachitsanzo Jordan River amapereka madzi mu Dead Sea zili ngati kumalawi kuno buwa linthipe songwe onsewa amathira mu Lake Malawi ku Palestina mtsinje wa Jordan umapereka madzi mu Dead Sea dziko la Israeli